Hmm. igbo mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ ọkwa mụnwa otu ada unu nwanyị ebe ọbụla unu nọ na-azụ ahịa nke taa ya gaziere unu ee ọtọkwa mụnwa oriakụ unu ngozi nwosu anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ otu onye a na-asị unu abịara ule akata eje eje ọmụ ebe ọbụla m nọ ọ na-akpọtụ hmm. ekele m nụ ya kpọtụwara anyị taa ee enwere ụmụ okorobịa naabọ mụ na ha nọ ebe a taa ga-akọwara unu ihe gbasara eh, ndị niile na-anya ụgbọ ụgbọala ihe a na-akwụnye ya n'ọkpa nke a na-akpọ ndị bekee na-akpọ taya ha ga-akọwa maka ya kọwaa otu ha siri gaa kọwaa ihe dị iche iche iche unu tosiri ịma gbasara taya tupu anyị ebido nke a ana m agwa unu unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa igbo mma mmanụ ekelekwanụ m unu ndewonụ um ugochukwu okonna biko kelerenụ m ndị ụlọ ndị igbo ekelekwa m unu hmm.
chisom udo kelee ndị ụlọ o ndị be anyị mma mmanụ daalụnụ hmm. nnọọnụ
ee ọ dị mma na a na-ahụ ụmụ okorobịa na-agba mbọ agbashi mbọ ike ya bụ na ihe o gosiri wụ na ọwụ na nke a na-asị na ndị Igbo na ọ sọsọ ịtọrọ mmadụ ka ha ma obi dị m ụtọ na m hụrụ unu naabọ ebe a na unu ma anya ihe unu bịara ịkọwa maka ya mana tupu m ajụọ unu ihe m chọrọ ịjụ unu bikonụ achọrọ m ka unu kọwara m ya bụ taya unu na-ere otu unu siri wee bido ihe mere bụ na anyị bịara obodo ọba n'ahịa taya ka anyị bu ụzọ bebe ezumi mana ihe mere anyị bụ ekwentị ahịa taya wee mụbakwara ya mụta ya ọfụma ka anyị si mara ruo today ihe dị na taya ọba na ọnwụ ihe dị iche dị n'ime ya taya niile dịgbodo mma taya ọfụụ awa ka esi ama new taya ma ịbata n'ahịa ịzụ ahịa so e nwere china tires nwee indonesia nwee malaysia nwekwa european tires etu afa etu aha si dịka afa ncha niile si dị n'iche n'iche ka e nwee bridgestone nwee firestone nwee michelin all those tires are made in european

mm-hmm. ajị ya ọ na-enwesị ụmụ ihe pimple n'elu ya mm. one ị gaa na date ahụ ya ahọ alụrụ ya o oh!
taya ọ na-enwe ọ na-enwe ahụ ọ wụ eziokwu ugo mm-hmm. achọrọ m ka ị kọwara m ebe ọ bụ na unu naabọ bụ otu ahịa ahụ ka unu na-azụ ọkwa ya mm. ị ga-akọwara m kedu otu unu si wee banye n'ịzụ ahịa taya ka m nụnụ nke gị
ka anyị si banye n'ịzụ ahịa taya mụnwa na onwe m bụ ahịa kemikal ka m bu ụzọ banye hmm. ya zi ya m gbagotere obodo a kemikal kemikal elekwe nke wụ kemikal biko kwa ejizi arụ productions eji arụ ụmụ ihe ncha Dettol, tablet soap, body liquid soap, Izal, many of them cosmetics. Ya bụ ihe ị nọbu arụ mbụ. Ya nọbu before.
Eh. Hmm. So, it happen na ị ma ndị be anyị sị adị akwụ ofu ebe ekili mmụọ. Ọ wụ eziokwu. So, it happen na ka mụ abana the land although my uncle bụ mụ na ya nọ nọ n'aka ya mụọ dị ahịa. so in the process mụ na ya bịa nwee nsogbu hmm. ị ghọtago so nsogbu anyị nwekwa ya nwa onwe ya feel na mụ ya na n'ụlọ ga anọghị maybe my own effort na mụ anyị feel ịnọ n'ụlọ because ama m ihe m pụta ime hmm. so I have to come back on my own nri ji chi atazụ on my own wee bịa face nyewe ya zụba dị ahịa kemikal so oge zụba ahịa kemikal bịa na ihe dị n'ime ya ihe dị n'ime ya bụ ego wee wee kemikal bụ ahịa eji ego azụ hmm, dịka ebe a sị na onye na-ejighị ego anaghị eri ofe owere
ahịa eji ego azụ mba ejighị ego nọ n'ime ya na-eme ọ dịka ọ na-eme hmm. ma na-eme so in the process mụ anọla there so many years ka mụ na my uncle nwere okwu so fụ na that area siri m ike m wee m adapt in life so mụ enyefe line a mụ ahapụ line a ebe 211 wee ba into taya line because ọ wụkwa one of my good friend like that mee m ji wee bata na taya taa maka ihe ọ na-azụbu azụbu is a friend of mine bụkwa nwanne my father ka ọ so m mata ya through my father so oge the thing bịaduo na kọwasịa ya sị adịkwa ka esi na ka esi dị na amụwa ndị dị line ọzọ nwere ike ịba ya dịrị m easy njide gogo naira na-eme ya ka m be able to sustain n'ebe ahụ
ah! ị na-asụrụ m oke oke oyibo biko ngwa na-aga njego nne na na-eme o nwee ike ịdabala m na ihe m na-eme so nkọwachala ya sị m na nsogbu adịa na ahịa dị mma ahịa taya a na-azụ dị very okay mana ịmụtakwa ya bụ issue ọ bụrụ i nwee ndidi mụta ihe dị n'ime ya ị ya-ama na ọ dị mma hmm. sị ya nsogbu adịa na ahịa bụ ihe a pụtara n'ụwa bụ akara aka anyị bụ ahịa etu ọbụla o si wee dịgodi na ahịa amụ ya amụ ọ bụ ihe nsogbu dị n'ime so etu anyị si wee banye mmiri ya na-aba ebido nọba tibe anya na the ahịa so site n'ike nke chukwu tibe anya the ahịa so mụta the ahịa otu o si wee kuzikwere m na ihe yanwa kụziri m mụta ya ọfụma so ka m mụtara strategy ahịa mmadụ o mewe na ekwu mụ na ya ka nọkwa na but nnọkọ my own omena ahụ one ịzụwa ya bụ ahịa taya ugbu a Mm, ya anyị anyị nọ anyị nọ anyị nọ nsogbu adịghị ya ya bụ na ị ma ihe dịgasị iche iche na taya ma nke dị mma ma nke na-adịghị ngwa chere ka ka eh, chisom ngwa ka m nụ n'ọnụ gị Mm. chisom eh. i mekata sụọrọ m mm. ị sụọrọ m bekee ebe a taa ị kpụta ewu
okay
ọzọ o ruru um, nwanne m nwoke wụ ihe kpọtara m n'obodo a mm-hmm. and nwanne m nwoke ahụ kwanụ ọ gbakwara bọị la obodo a and onye ọ gbakwara bọị na-azụkwanụ taya ahịa taya azụ and eh, onye gbara bọị onye ọ gbara bọị ama ya ama ọfụma and mgbe ọ setụkwaranụ ya mgbe a ka m finishiri secondary school m ka mgbe a ka m finishiri ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ m mhm. o wee kpọgote m obodo a m wee sokwanụ ya wee mụwa the ịzụ ahịa taya ahụ and eh, mgbe a na-azụ the ahịa taya and the thing na-agbagwojucha m anya hmm. and eh, taya taya ọbụla nwechara nọmba nọmba by nọmba eji amagasị taya obere moto nwere nọmba nke ya nnukwu moto nwekwere nọmba nke ya nọ ee eh, hey bikonụ igbo ndị ọma na-ege ntị unu anaghị aghọtakwa ihe a mụnwa anaghị aghọta bikonụ soronụ m ana m abịa

na enwegasịrị nọmba by nọmba hmm, na-akọ na-aga okay ya wụ ya dịka obere moto e nwere nke a na-akpọ 195 6515 nwekwa nke a na-akpọ 195 6014 but o nwere ndị na-aṅa moto na fa amacha that la taya nwechara nọmba by nọmba na ha nwere ike ha sị that la ọyị ha nwoke or nwanne ha goro taya ego ole dị otu a but ị nwere ike kọwara ya sị that la nke ahụ nke 195 60 15 ka o goro ego ole that and the price ha ebu anụ awụhụ the same thing and ụfọdụ la-aṅa moto ugbu a and ha amachahụ size dị la moto ha nụ
hmm. aghọtara m ihe ị na-ekwu ihe ị na-ekwu wụ na ọ dị mma na mmadụ onye na-anya ụgbọala suppose ịma na ọ ga-ama nọmba aha taya ya na nọmba ya ọ wụ eziokwu hmm, ihe dịcha mkpa n'ime ihe niile a bụ ịma the nọmba afa amatachabe ọ the nọmba bụ the main thing mana chekwa ka m jụọ unu ị ma na a bịa n'ịzụ ee eh, taya e nwere ụfọdụ ha na-asị na nke a nụnwa wụ grade kpoi a sị nke a wụ tokunbo grade 1 nke a wụ tokunbo grade 2 nke a wụ nke a biko nụ na enwere ike ịkọwara m ihe a ka ndị nọ n'ụlọ ka ha ghọta hmm, ihe dị nga ahụ ebe anyị ọzọ a bịa na ya e nwee direct tokunbo ya bụ ebe a ka e use-ru ya E use-ru ya from abroad wee bunata.
Ya bụ e.
Grade 1 Tokunbo. Then o nwekwa nke a na-akpọ Nigerian use. Ị ma na ebe a ka e use-ru the taya. Hmm. So ihe e ji nke a ị ma na e use-ru ebe a bụ Nigerian use wee ma ịda direct Tokunbo e bunatara ebunata. Nke ahụ grade 1 ị ma na e use-ba ebe a n'ebe a ka ha use-ru ya. And ị fụkwa ya ọ dịrị owe okay. one thing ị needịrị mata n'ime ya bụ ị nee anya ahụ ya ị makwa na ahụ ya ka dị mma biko chekwa chisom hmm? ihe o kwuru ọ wụ eziokwu ọ wụ aha ka a ga-eji wee mata taya dị mma ka ọ bụ kedu otu e si amata okay nke dị mma na nke na-adịghị mma kọwaranụ ndị be anyị ka ha mara maka na ha jewe ịzụ ahịa ka ha were anya ha were zụrụ ahịa hmm. ka ị ga-esi wee mata o dipendịrị ihe onye ahụ chọrọ igonụ ya wụrụ onye chọrọ igo new one o golonụ ya wụkwanụ onye chọrọ igo tokumbo o golonụ ị bịa la ahịa enwere otu ahụ ka ọ dị la afịa ọ wụ na ka a la-azụnụ enwere tokumbo nwee new one ya ka m na-ekwu anyị anaghị ekwu okwu ee eh, new one ugbu a ihe m na-ekwu maka na Ugo sị eh. na o nwere tokunbo ndị bụ ndị a gbarala ebe a nwere nke bụ ndị a gbarala n'obodo ndị ọcha na nke ndị obodo ndị ọcha ahụ na ọ yanwa wụ nke kacha mana kedu ihe mụnwa na-achọ ka unu kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị bụ kedu otu anyị ga-esi wee mara nke ahụ a gbarala n'obodo ndị ọcha nke kacha wee dị mma maka na ọ wụ taya niile a gbara n'obodo ndị ọcha bụ ihe dị mma
eh, okay ka ị ga-esi wee mara wụ onye a la-eresị gị ya nụ bụ ihe ga-agwa gị sị gị lee nke a o si ebe a and lee nke a si ebe a
ọ bụ eziokwu
mm, ihe dị there bụ o depend ụdị kọstọma ị nweta onye ọ na ife ka bịarute nweta ezigbo mmadụ na-elebere anya nwere ike kọwaa element dị n'ime ya ka e si ama ya niile nwe obere secret dị na ya the issue dị there bụ na that enwere naijiria ka etu m si wee gwa before enwere naijiria used nwee normal tokumbo first grade ihe mụnwa chọrọ ka unu kọwara m eziokwu bụ achọrọ m ịma kedu dịka mụnwa mbanye n'ahịa wee chọrọ ịzụ taya tokumbo a kedu ka m ga-esi wee ma maka na ị ma na tokumbo a ị sị na ọ dị ibụọ nke a gbara ebe a na nke a gbara n'obodo oyibo mana mụnwa na-achọ ịkọwara gị mana nke a gbara n'obodo oyibo ahụ dị iche iche e nwere ụfọdụ a gba n'obodo oyibo ka dị mma nwere nke bụkwa n'obodo oyibo kwa ka a gbara ya ọ dịghị mma kedu otu mụnwa na-agba ụgbọala ga-esi wee mata nke dị mma ma ewe ka a hapụ ịghọgbu m maka ihe m ji ajụ unu ihe a wụ mụnwa nọ ebe a agaala m aga m akpọ ebe m gara ga ịzụ ya bụ taya mụ wee sị ha na m chọrọ nke a wụdo ọhụrụ ka m chọrọ ha kpotara m ụmụ taya mgbe ahụ ka m mara na taya na-eme expire na taya nwee expiring date amakwa m na enwere mgbe taya ọ ga-abụ o ruo ọ wụrụ na ọ dịghịzi ọ sọkwa ya sị wụrụ na a gbabeghị agba na ọ dịghịzi mma m abịa chọpụta na ụfọdụ na ndị ekpote e wezụga onye mụ na ya so wee gaa ahịa mma mụ azụrụ ọghọm ụfọdụ na ndị ekpote oge ọ ga-eji wee wụrụ na ọ dịghịzi mma ezuola mana ha hichara ehicha dee ihe ọzọ kọwarụnụ m achọrọ m ka unu kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị ihe gbasara ezigbo taya ebe a mm, ezigbo taya ihe eji ama ya agwala gị before mana ihe eji ama ezigbo taya wụ o dependịrị ego onye ahụ ji na akpa ehe ị nwere ike ị chọrọ igo taya otu ị la-aṅa ụgbọala na ị nwere vulcanizer la-arụ gị ọrụ nụ mm. ya wụ la ị maha anya taya ị nwere ike zie vulcanizer gị sị ya la ya je gotere gị taya dị otu a and mgbe vulcanizer ahụ bịara la ahịa nụ the vulcanizer amago taya wụ ezigbo taya ọ ga-egotere gị ezigbo taya ya wụ la ị maha anya taya ị nwere ike zie vulcanizer gị vulcanizer gị ga-egotere gị taya ị chọrọ ya wụrụ tokunbo taya ka ị chọrọ ka vulcanizer gị gotere gị o jeruo la afịa nụ o gotere gị tokunbo taya ya wụrụ new taya ka ị gwara vulcanizer gị gotere gị o jeruo n'afịa o gotere gị new taya o dependịrị nke gị nwa nwe moto ziri vulcanizer gị sị ya gotere gị bụ bụ ihe ọ ga-egotere gị ihe ị na-achọ ịgwa m ugbu a chiso ee ọ bụ na i dunye mmadụ ahịa ya gaa ka o gotere gị ee, ya bụ taya no taya niile nọ n'ahịa wụ ezigbo taya
quite alright taya niile nọ n'ahịa wụ ezigbo taya o dependịrị ka otu i si wee ṅaa the taya hmm. o
igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ ọtọkwa mụnwa aka m nọkwa ebe a ụnụ aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa
ụmụnne m enwere ihe mere ede jiri bee nwee mana ana m ekwu onye na-agba mbọ gbashie ya ike ị na-ere CD ị na-ere ọjị n'okporo ụzọ ị na-echu mmiri Ihe ọ wụla ị na-eme meshie ya ike. Ị gaghị dị uru ịwụ nwa okorobịa gị dị uru chema mgbe mmanụ bụ abanye gị. Ama m na o kwesịghị ịdị like that but eh, obodo anyị bụ Naijiria emego ya ọ wụrụzie ihe dị like that o kwesịghị ịdị otu ahụ. Ndị Igbo anyị na-agbashi mbọ ike. Ha wụghị ndị umengwụ, ọ ihe eji mara ndị Igbo. A na-anọ ofu ebe ekiri mmanwụ maka ịga ebe a ịga ebe a itinye aka ebe a itinye aka ebe a ị na-eme nke ọbụla na-aga aga ebe a nke ị na-afụ ndị Igbo ihe ọbụla etinyere aka n'ụwa onye Igbo tinyere aka ọ gaghị aga mara na Chukwu Chukwu e, akagbugo ya sị na ihe a aga eme ya n'ụwa gbam
ị gaa na Malaysia ndị Igbo nọ ya onwe ebe ị ga-aga n'elu ụwa ị ga-ahụ onye Igbo as long as a na-achụ ego ebe ahụ as long as a na-akpa ego ebe ahụ as long as a na-agba mbọ ebe ahụ anyị na-agba mbọ onwe ebe anyị anọghị onwe industry ị ga-ahụ onye Igbo n'ime ma oil ma egwu ọma anyị eti o ma ndị ndị eme ife onyonyo eku movie ma politics onweghị ebe ndị Igbo anọghị ma afịa ahụ ị gaa computer village eku ya gịnị onweghị ebe anyị anọghị ị gaa alaba international market ọ ndị Igbo ị gaa idumọta ị gaa oshodi ị gaa eh, yaba ebe ọbụla computer village ebe ọbụla ọ ndị Igbo maka ihe a bụ ihe chukwu akara aka chukwu nyere anyị
ndị igbo anyị na-agbasi mbọ ike mbọ ọma onweghị onye igbo ọwụna dara mba onye igbo ọwụna na-eke ajị n'ume na-agba mbọ n'ụzọ dị mma n'ụzọ ziri ezi ka o nwee ike bara bara ụmụnne bara obodo ya uru ọwụ sọsọ ya nwa maka ibe na obodo ọkwa mmadụ na-agba mbọ ahụ gbata ego were mepekwa obodo o nwere ndị na-enweta ego gbata mbọ ha abịa n'obodo ha tie ụlọ ọgwụ rụọ ụlọ ọgwụ rụọ ụlọ mmụta nke a na-akpọ skuulu kwụọrọ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ ọ na mbọ ka a gbatara ego ahụ
hmm ndị be anyị unu ana-esokwa m na-ege ihe m na-ege ma na-amụtakwa ee Ugochukwu hmm. gị ka m ga-ajụ ajụjụ a ọwụ na ihe Chisom kọwara taya niile achọrọ m ka unu gwa anyị eziokwu taya niile ọ bụ taya ihe dịrị ahụ taya niile bụ taya but ebe but ahụ si dị na ya bụ na ebe ọnwa customer ya bụ ọbịa ya ebutelu ya taya dọbara ya like na ọ chọ tokumbo taya ebutelu ya first grade tokumbo dọbara ya gwee ọnụ ya
kịta ka ị gwere eziokwu gwee ọnụ ya first onye chọọ first a tokumbo tokumbo first grade onye chọọ Grade tokumbo dị ya. onye chọ tokumbo onye chọ tokumbo onye chọọ tokumbo bịa na Ee. ka onye chọọ new one bịa onye chọ tokumbo tokumbo na- ka anyị na-ekwu okwu ya ebutelu ya first grade tokumbo gosi ya gwee ya price ọbabịta na ego ka ahụ anyị mara onye nwe ya anaghị ele na ya below cost price ihe o goro ọ ya-ele na ya more than ihe o goro ọ ya-ele ka o nweta profit then ị gwabazi onye ọbụla ọ jụ sị na ọ chọ taya obere ego then ya ga-ebutere ya Nigerian used Nigerian used ọ nwa ka eji wee were ama tokumbo ee ọ bụrụ na m nụ ihe ị na-ekwu ọfụma Ugo ihe ị na-akọwa kịta bụ na Tokumbo taya niile bụ ofu o nweghị nke bụ na nke a kacha nke a ọ wụ eziokwu Chisom Ee, tokumbo niile wụ ha ncha niile wụ the same thing ka ọ wụ tokumbo taya as far as ọ tokumbo ka ị chọrọ igo nụ and ka ihe eji were ere tokumbo ahụ wụ Tokumbo a wụrụ that la ị ga-agbakọta ya tutu le moto ga-emebie o nwere ike ọ that la ejiha ego igo new one nụ ị nwere ike sị ka ị gotụ Tokumbo ka ị wee manage ego pụtakwa ka ị wee goro Tokumbo atụkọ the reason why eji ere Tokumbo for temporary just ka ị gbatụ just ka ị were ya wee gbatụ ego wee dịtakwa ka ị wee goro new one nụ. Nke ọhụrụ. Ee.
ee mana achọrọ m ka unu kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị taya ọhụrụ ọ bụ taya niile bụ taya ọhụrụ bụ ezigbo taya maka na ị gaa ahịa ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ụmụ bọyị ndị na-agbata ọsọ ahịa ha gwagosị gị na ah nke a dị mma eh, nke a kacha nke a na-alasti nke a anaghị alasti nke a bụ ya nke a abụghị ya biko kọwaranụ Igbo ndị ọma na-ege ntị taya niile as far as ọ taya ọfụrụ ka ọ wụ as far as ọ taya ọfụrụ ka ọ wụ ha ncha niile na-adị okay as far as that ọ new taya all of them do also ha ncha niile dị mma ee na ihe o ji adịkwa mma o dipendịrị ka ị si aṅa ya and otu vulcanizer si wee pọmpụrụ gị taya ọbụla nwechara PSI ka esi apọmpụ ikuku ga-abanye ya ka ọ ga-aha nụ ụfọdụ vulcanizer nwere ike ịpọmpụ ikuku ga-abata ya ọ dị over ị nwere ike gị ṅaa ya obere oge taya nwere ike mebie nụ a sị na taya adịghị mma o nwere ike ọ wụ la aka vulcanizer gị bugara taya gị ka o si and taya nwere gauge ndị ọcha rụrụ ka a ga-egeji ya and ụfọdụ ndị vulcanizer amahụda la ndị ọcha dere that thing ebe ahụ and ha nwere ike ha pọmpụwazie taya uche ha agaghị agbatanụ ịpọmpụ ya the normal gauge e, the normal gauge ndị ọcha sị pọmpụ ya nụ but ha nwere ike ha pọmpụọzie ya oke and gị gbata obere taya gị mebie ị sị la new taya i goro adịghị mma ọ wụ la aka ndị vulcanizer ihe o si Ugochukwu gịnị ka ị nwere ikwu n'okwu a mm, ihe o kwuru ya because some of ndị vulcanizer na-akọsụcha ihe niile a like onye nwa si wee kwuo taya nwere normal gauge a na-apọmpụ ya ọ dị okay so ị bịa pọmpụọ ya karịa gauge a so it may happen that ntu ahụ o si dị over o si o ji ozu Otu afọ, oke nri afọ ukwu. i nwere ike ị bịa na-aga ị baa small pothole ọ sụwaa Sụwaa. or i nwere ike ị bịa na-agba on the process ị gbaa one kind pothole ọ bendie ya ọ twistie ya ka m jụzie unu ajụjụ a ebe ọ bụ na otu a ka unu si tinye kedu ihe o ji wee bụrụ na ego ole a na-ere taya nọ n'iche iche ya wụrụ na taya niile wụ ọhụrụ dị mma kedu ihe o ji bụrụ ị banye ịchọ ịzụ taya nke a a sị gị no nke a kacha ihe a wee gụọ ego nke a jikwa kacha nke a kacha ebe ọ bụ na ha niile wụ taya ọhụrụ taya ọhụrụ okay ka ihe o ji wee dị otu ahụ ya rụ like G wagon na o nwere moto a na-akpọ G wagon mm. nke ahụ na-use 275 5519 anaghị m ekwu moto ama m na a na-ere shite n'ụgbọala mana ihe mụnwa na-achọ ka unu kọwara m wụ dịka ka m were na mụnwa ugbu a G wagon ahụ Ehe, ma e were ugbu a na G wagon ahụ i kwuru okwu ya ugbu a ehe. otu onye chọrọ ịzụ taya mana onye ọzọ chọkwara ịzụ otu G wagon taya ahụ ọzọkwa mana ha ncha nwere ee ihe a na-ere ya dịgazi iche iche mana ọkwa otu ụgbọala ahụ ee ihe dị nga bụ na like ntu m si gwa before mhm. taya nwere China nwee European and price ha niile awụ ofu kọọrọ m akụkọ ka ahụ lakashitụ m ewo o nwee taya ndị bụ na ha adịgo mee kigwere n'afọ a bụrụkwa ezigbo taya mm. iche ama ama before ọ ndị ma worth ya bụ ndị na-agba ya like onye baba na shọpụ gị na ọ sị ya na-achọ Bridgestone taya like 1956515 ibutere ya Bridgestone nwere price ya enwekwara ya na double king enwere ya na GT but price ya abụrọ otu ofu Bridgestone anwa na otu that nọmba 1956515 dị mma enwere ya na double king bụ na China rụrụ ya because Bridgestone is not a China so price ha naabọ abụrọ ofu nwa Bridgestone na-eme ka ị ga-afa ọ bụgo taya ama ama mhm. ịghọtago so and secondly ihe eji rọba eji rụ Bridgestone na compare that double double king adịkwa mma ọ bụkwa na ọ dịkwa mma izu olu as china biko chere
igbo ndị ọma na-ege ntị unu na ha anụnanụ ya a sị na e nwere nke ezigbo nwee nke na-abụghị ezigbo ya bụ na unu ga na-ele n'anya ma unu jewe ịzụ ihe gbasara ee eh, taya unu anụna ngwa na-ekwu na-abịa ee igbo ndị ọma na-ege ntị unu esokwa m na-amụta ihe m mụtara taa ụmụnne m na-abụọ nọ ebe a chisom na ugochukwu na-agwa unu na unu saa anya unu na mmiri ma unu jewe ahịa jee zụrụ taya maka ha emegwuo unu chandụ ọ kwa ya ngwanụ ugochukwu achọrọ m ka ị kọwarụ ndị ụlọ otu ha ga-esi amata nke bụ ezigbo ihe a na nkenke gbuo ya na nkenke maka na oge erugo mgbe anyị ga-eji ala ịkọwacha eh, ma ya nwa akọwakwuo nke anyị alawa o nwezi okwu unu nwere ịgwa ndị ụlọ na agwa ha
Mm, ihe dịdị ya bụ na ije ahịa ije zụ taya ọfụụ gịwa je ije zụ taya ọfụụ ihe ị ya like check mara nọmba of taya ị chọrọ ije gonu mara size moto ị na-eyuz ị gago na seat belt ị gaa na seat belt driver side nene ya seat belt ị ya-afụ size ebe edere ya edere ogologo dị moto ya edere gị edere na size ị ya-eyuz o nwere ike ịdị two size there nke ezi nke ahụ ọkụ nke ahụ ọkụ efe nke ị ya-afụ nka eche mata taya ọfụụ onye bata n'ahịa gbaa mbọ jụọ ese aghọta ya n'azụ sị gosi gị ahịa egosi gị ahịa ka ihe si ebe ebe ahịa dị exactly bụ ị na-anya ebe ahịa egosi gị ya ị ya-afụ ebe edere dot dot before that the date ị ya-afụ dị ahụ ya-afụ ebe e dere dot before that ebe ị ya-afụ dot ahụ ya-agwa the weeks alụ the taya o nwere ike ọ bụ taya alụ na 2015 so first week ị ya-afụ 52 weeks or 25 weeks anyị nwere 52 weeks in a year hmm. so ị ya-afụ the weeks before ị fụ the year ha ncha na-adịkọta ọnụ ya bụ ha nee anya ọfụma o ma bụrụ na e nyere ha nke gagoro aga ọkwa ya hmm. maka ahụ eji ogologo taya megwure na expire maka ihe ọbụla nwere expire ya o nwere expiring date hmm. so mee ka ya chọrọ igo taya dị current secondly i nee anya n'elu the taya ị ya-afụ the pimple kwachio ọwa ndị na-abịa na-asị na ọ dị new taya na-adị on wrap ọ bụ all new taya na-adị on wrap kedu nke bụ on wrap o nwee taya ndị like enwere akwụkwọ GT nwere their own particular wrappers company ji esiri ya ebubata so otu agosikuziwe ya minita ihe eji efio di ya ya ihe eji efio di ya ọ bụ minita new taya ka na-enwe akwụkwọ eji efio ya o nwee new taya bụ a rụchaa ebubata ya na ahụcha teke ya eke

gịnị ka ị nwere ịgwa ndị ụlọ o nweghị ihe ọzọ nwere ike ikwu n'ụwa taya as far as that na ị chọrọ igo taya and obi gị gwa gị na ị chọrọ igo taya ọfụrụ ya bụrụ taya ọfụrụ ka ị gara shọpụ ọla ị batara udere gwa onye a that na ị chọrọ igo taya ọfụrụ onye a ga-ebupụta taya ọfụrụ binye gị and ndị la-ere taya ọfụrụ la-anọ iche ndị la-erekwanụ nke ochie la-anọ iche mmadụ niile anaghị anọ otu ebe and ha ncha niile nwechara ebe ha la-anọ ya bụrụ la shọpụ onye la-ere taya ochie ka ị bịara gwa that na ị chọrọ igo taya ọfụrụ ọ ga-adirect sị gị na ebe a na-ere taya ọfụrụ dana gị jee nga jee goro taya ọfụrụ ya bụkwanụ onye la-ere taya ọfụrụ ka ị bịakwute chọrọ igo taya ochie ọ ga-atụrụkwa gị aka ebe ndị taya ochie la-anọ sị gị jee nga jee goro taya ochie hmm. eh, tụkọ onye nwere ike gwa hmm.
Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụnala ya n'ọnụ Ugochukwu na Chisom na a sị na unu na-aga ịzụ taya ụgbọala unu unu nyoo anya ọfụma nyobanyasịanụ ihe anụnwa niile bụ ihe ha kpọrọ aha nyoonụ ya ka unu wee nyote ya wee fụ na ọ bụghị nke mebiri emebi ma ọ bụ nke mgbe o kwesịrị ịbụ ihe e tufuru etufu agafeena nyoonụ anya ọfụma ọ ya adịrị anyị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ọ gwụchagokwa ka ọ ha m n'ọnụ anyị ga na-amụta ehe kịta anyị na-aga ohere nke ee eh, nwanne m nwanyị onye nta akụkọ cherenụ ọ na-abịa oke mba oke mba oke mba igbo bụ oke mba daalụkwanụ igbo ọma na-ege ntị eji m n'aka na ahụ dị unu mma tata aha m wụ oriakụ Lydia Nze aka Adadịọramma achalugo nwanyị tata m ga-ewetara unu ejimara ndị Igbo dị iche iche ụfọdụ wụ eziokwu ụfọdụ tọkwa ọchị n'ime ha mana chekwara unu ama m na m kwuchaa ya unu ga-enwe aṅụrị na m kpọọrọ unu ndị nke anụwa tata nke mbụ wee bụrụ na ndị Igbo anyị ma ka e si akpata ego ọfụma ndị a ma ka e si arụ ọrụ rụsie ọrụ ike wee makwa ka e si agba mbọ dị iche iche iji wee nweta ego anụwa a na-ekwu okwu ya ma ịzụ ahịa o ma ọtụtụ ọrụ ọzọ dị iche iche ha ma ka e si akpọkọnata onwe ha ọnụ wee gbakọ aka wee mee ihe dị mma nke abụọ wee bụrụ na ndị a na-eme nwanne n'ezi a sị na nwanne dị na mba ha fụ nwanne ha ebe ọbụla ha nọ ha na-amata na nwanne ha ma ha gara mba ofesi o ma ha nọ n'ala anyị anụnwa ha fụ nwanne ha ha na-ejikọta ọnụ wee mara na nwanne ha nke atọ wee bụrụ ha laikiri ihe mara mma nke ukwuu ma ọ ha nwe ya ma ọ ha enwero ya ha ga-ahụ ya n'anya ha ga-anabatakwa ya ha ga-amakọ ya nke anọ wee bụrụ na ụmụ nwaanyị igbo anyị na-ama ezigbo mma dị egwu unu nee anya unu ga-ahụ na ihe m na-akọrọ unu nke ise wee bụrụ ha nwere nsọpụrụ n'ebe ọjị ala nọ ha nwere nsọpụrụ ha na-akwanyere ugwu maka ha ma na ọ ihe so anyị wee biri nke isii wee wụrụ ha nwekwara nsọpụrụ n'ebe ezinụlọ nọ ha ma nke bụ nwanne ma nke na-abụrọ nwanne ha nwekwara nsọpụrụ n'ebe ọ nọ nke isaa wee wụrụ na ndị Igbo anyị ha na-apụkarị ha na-apụkarị na mba ime a n'ọtụtụ mba mba dị iche iche ha nọgasị ebe a anyị ga-eme nke a na mbọsị ọzọ nke asatọ wee bụrụ ha na-eluwere omenala isi ha nwere nsọpụrụ n'ebe omenala nọ ọzọkwa dịka ibe ya anyị chọrọ ikwu wee bụrụ na ụmụ igbo anyị hee unu manụ nke a ama ndị niile ndị obodo niile gbaa gburugburu ma nke a ama na o nwero ndị na-azụ ahịa ihe ndị kpọrọ kpọrọ ihe ndị bekee kpọrọ motor spare parts karịa ndị Igbo anyị ebe kachasị nke wee bụzi ndị Anambra steeti nke anyị ma ama ọzọ dịka ibe ya wee bụrụkwa na ndị Igbo anyị ha na-akwanyere ihe a kpọrọ alụmdi na nwunye isi ha na-akwanyere ya isi ọfụma maka na ị ya apụta duru nwaanyị gaa sị na ịnụwa gị ị ga-eme ihe n'usoro n'usoro ka i si wee kwesị ime ya ọzọ anyị chọkwara ikwu okwu ya wee bụrụ hmm, unu egwuwe mana m ga-ama n'eziokwu o nwe ọtụtụ aha dị iche iche a ji wee mara ndị Igbo anyị ha laikichara ịza ya dịka Emeka Obinna Ifeanyị Chioma nke anyị ga-eji wee mechie okwu tata wee bụrụ n'ala Igbo anyị a sị na o nwe ndị ụgwọ isi ha kacha agala ọnụ na ị chọrọ ime ha alụmdi na nwaanyị nke a kpọrọ ndị Imo steeti anyị makwa n'eziokwu ụgwọ isi ndị a karịrị mana ọ dịkwa na ka obodo ha si wee dowe ya ọ gwụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ ụbọchị nke tata unu na anyị ga-afụ na ihe ndị a niile anyị kọọrọ unu bụ eziokwu ụfọdụ n'ime ya tọkwara ọchị ma ha bụ eziokwu gbasara ụmụ igbo anyị daalụkwanụ ka ọ dị mgbe anyị ga-afụ ọzọ mana tupu anyị a na-afụ ụmụ a na igbo anyị anụnwa maka maka ihe ndị a niile anyị kpọrọ afa ọ mara mma dị ukwuu ka ọ na-akpọtụ mgbe anyị hụrụ ọzọ
eji m n'aka na unu anụla n'ihe eh, nwanne m nwaanyị kwuru ebe ahụ ka ọ dịwa n'oge ọzọ ọ tụkwa m nwa anyị ga na-ahụ oke mba oke mba
oke mba

n'elu ụwa lee ụwa ee. ị ga-amata na nwa afọ igbo bụ agụ ee.